Lero pa 14 December tabweranso ndi nkhani zapamwamba, nkhani yokhudza katangale wamkulu amene akumachitika mzipatala, nkhani yokhudza apule kupita kunja ku South Africa, nkhani yokhudza kumangidwa kwa a Mumba komanso a Chimwendo. Khalani pompo pamene tikuitsatira nkhaniyi kuyamba poyambirira mpakana pamapeto komanso osayiwala kupanga like and subscribe. Program ya the hot current uh, pano pa kanema wa Times eh, ndiye ndimakufunsani kuti nkhani zathu ndi zingati lero zitatu okay nkhani yoyamba mm -hmm. wiki imeneyi ayitu apolisi anali busy anali busy gwirani gwirani ndiye taona atsogoleri a boma lakale

kumazabwera Ajezeka bwino. anyase kabwera Amfuna tukachikazi. aya ndamufuna kwambiri bana kamuzikhala nokha azikazi aya amawawa ndiye ah, ndiye tukufunsana kuti kodi chimene chikuchitika nchani amalawi akufunsa mafunso and we're here just to reflect mafunso amenewo amene amalawi akufunsa komanso tayankhula ndi angapo mwina anthu kumbaliso ya inayi ku boma kanso ku nkhani ya malamulo kuti kodi zimene zikukhala bwanji nkhani yoyamba nkhani yachiwiri nkhani yachiwiri ndiyonena kuti um, tili ndi mtsogoleri wa dziko lino amene anacho- anapita ku south africa yeah, for a private visit ndiye being a leader anthu amayankhula ndiye pali zoyankhula zambirimbiri ndiye timati iyayi poti pena tikapanda kuyiyika topic iyo aona ngati mwaona mwaona sangakambepo koma nkhani ndiyofunikira ndiye tikuti iyayi tiyeni tiyankhulane ngati talandiranso ma feedback tili ndi ma update tina timene tamva ndiye tatiye amalawi tatsinenso tatsine khutu pa update mwina amene tili nawo komanso nkhani imene ndiyofunikira nanga si head of state anthu amakambabe nkhani yachitatu ndiye nkhani ya magazi magazi tu zikumveka kuti ena akuchita kugulisa tu magazi omwewa magazi omwewa amene wina amakhala kuti ali ali kuchipatala kuja akumayiwona imfa ikubwera chonchi nkumati chonde tipaseni magazi madokotala kuthamanga thamanga kupeza kuti ena magazi amene aja amene anakhala aulere wina pamene paja mpaka ndithu akupangira geni kumamanga nyumba kugula mpaka na plot magazi a munthu ndiye tifuna nkhani imeneyonso ti- tiyifufuze bwino bwino ndi kukambirana kuti kodi amalawi kodi tachita kulowera ta- tachita kulowera kumeneko Tikulandireni kulikonse kumene mukutiwonera madzulo ano. Ndine Brian Banda kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino. Lero ndi pa 14 uh, December tikutangotsala masiku ochepa, ochepa enieni kuti tidye khirisimasi ndi nyuwere kotero kuti inu amene muli ku Coober Pedy ku Australia kuli malo amati Coober Pedy Coober Pedy kumeneko kumeneko uko nyumba zake ndi zapansi

Ah, amandiuza ndithu ah, Professor Mbewe Apa anabwera pompano. Oh, yeah, Yeah, Mbewe Professor, achi- yeah, eh. Professor Mbewe amandiuza kuti kwazizira kwambiri minus 15 degrees Sizamwana. eh, Chicago Yeah. eh, so uh, pamene ku Coober Pedy aku- aku- akutenthedwa anzathu ku, ku Chicago azizidwa kwambiri so uh, ndi mmene dziko limakhala tuyankhula pano ena ndi mmawa zona

Hmm, ah, nanga tili ngovuta. Ngoyasa switch. Madzi okhawo, Madzi chifukwa okhawo.
bwino. Kodi alendowa? Izi ndi zikho zimene tapeza ah, kuno at Times. ah, Institute of Marketing Malawi, IMM. Hmm. Idali ndi mwambo ah, kumene amanena kuti kodi chimene chimabwera mmutu mwa munthu tikamfunsa nchani amati top of mind Hmm. TOMA top of mind awareness nde amafunsa kuti wailesi imene tikangoti wailesi mdziko muno chimene mmaganiza msangamsanga ndi chani anthu amati times radio tv i- kungotchula kuti ku malawi kuli tv tv ili ku malawi ndi chani anthu amati times tv nanga ma newspaper a daily times malawi news so kafukufuku ameneyo una- ana- anaonesa kuti ma products aku times group times radio times tv daily times malawi news ndi sunday times ndi zimene anthu amazitchula mwamsangamsanga akangofunsa

Okay. so chimozimozi kufunsa kuti kodi wireless ku malawi ndi chani a times chikho chakechi Oho. nanga tv ku malawi ndi chani times chikho chakechi nanga manyuzipepa ndi chani ku malawi ku a daily times malawi news top of mind atafunsa anthu ambiri ambiri zimene zimabwera pamwamba pa maganizo a ma sectors amenewa ndi izizi nde zikho zimenezi Ayi tithokoze ndi ulemu waukulu umenewu. Ulemu Kwambiri. waukulu Eh, kwambiri, atilemekeza kwambiri. Mwina mawu pang'ono.
ayi kungothokoza kuti ifeyo or titakhala kuti pano tikupanga ma program motani koma ngati anthu sakuonera nde palibetu chimene tikuchita so timayenera kuti tizithokoza nthawi zonse our, our faithful followers amene amakhala akumvetsera wireless amene amakhala akuonera tv amene amakhala akuwerenga newspaper both za physical komanso e-copy yathu ndiye ife we don't take them for granted tikuthokoza kwambiri Ayi, tiyambire komweko kuti kodi nkhani zathu nz- nzingati lero? Nkhani zathu lero ndi zitatu. Ah, tiona kuti nthawi ina, nthawi zina nthawi ah, kamchere tikaonjezera makhala kuti mwina nthawi mwina sitinaigwire. Timaonjezera mchere? Eh? Timaonjezera mchere? Iya, iya, nangasi kuti ndipo ndi- ndipo ndikuuze. Ehe. Awa nawauza kale. Ehe. Panali pena pamene ah, akuluakulu ena anatipeza ndi amanena kuti you know anyamata inu nkhani za serious zija nthawi zina zimafunika kuti muzizichita present ndi majoko aja mmapanga aja. zimathandiza kwambiri chifukwa nkhani zina mdziko muno zimakhala very stressful ndiye ndingati kuti nkhani yomweyo imene munthu atha kukuuza kuti aah komatu Saturday mukanatani mukanatha kuchapa kapena kuti iih munapitadi if someone just comes and says kuti your your shoe is dirty he may take it as an offence yeah as an attack pomwe pomwepo mwina atha kubwera in a light way mmene mmapangira muja eh kuti aah mfumu so Sabatoyi bwanji amayakehezera sanaione you know

how things change eh? dpp 2014 to 2019 ili mboma a mcp amachita kunena kunena kuti koma Chaya. chayani and it's not sizachisinsiso Yeah. e mukutiimirira e mpaka ena kumatumiza fanta kuti kodi- kodi mmamwera pa break paja mmamwa fanta Kodi amatumiza anthu fanta?

nthawi ya dpp 2014 to 2019 we were the darlings a mcp yes tinali ndi abwenzi ambiri ndi utm so mkati ndi utm so mkati anyamata inu mmatiimirira chaya chaya titumize ya fanta eh? yachoka dpp 20 2020 yalowa mcp tidakhala tanthu oyipa

ndipo sitimayang'ananso kuti kodi nga green Ayi. nga yellow Ayi. ngofira wakhala pa mpando ndi ndani wakhala mpando ndi ndani udagwirizana chani ndi amalawi ndiye ndimafuna ndinene kuti chilungamo chisamakome chifukwa choti chikukukomerayi Ayi.
Ayi. tisamatero akuluakulu Ayi. That's powerful.
Eh. Ga- galu Eh, tipe?
Yeah. galu akamaluma Eh.
akamaluma anthu akamaluma anthu usamaunyadire kwambiri Eh. akazakuluma iwe ngachiwewe sitimaonana bwino ndi mcp Yes. 5 years yonseyi Yes.
uyu uyu uyu uyu Eh. ndiye lero tisakome iyi Mm. just like it happened in nthawi ya dpp Yes. but it just also shows you kunena kuti ifeyo timayima pa chilungamo zoonadi ndipo ife tinatseka maso Mm. choyipa nchoyipa choyipa nchoyipa mfumu ndiye a- a- a- amatitcha yani anachita titchuwa kuti moyo kuti Manje tichite kaye ka- ka- ka series enterprise. iye aiti ngomaliza
koma ndimafuna kuti mutirende manga nkhani imene ndiyofunikira kwambiri yochaya I- eh, yo- yo- yoyima pa chilungamo nkhani yoyima pa chilungamo njofunika kwambiri chifukwa chilungamocho nchimene chimakuteteza ndipo mukakhala kunena kuti chifukwa ukakhala kuti ukutenga mbali ya munthu

Kuima ndithu mbali imene kuli chilungamo, mbali imene kuli kulira kwa anthu ndi imene tiyenera kumalira. Tiyenera tiyenera kumaima chifukwa ifeyo tikamakhala kuti tikuwayankhulira anthu, anthu aja amayamba kutiona ngati kuti we are their ambassadors. Chifukwa kunjaku tu kuli anthu amene amaona zinthu koma amayang'ana kumbali as if they don't see. Koma ofunikatu anthu ena ake okuti they should be courageous enough to come out on a platform like this ndikutha kuyankhula. Osati chifukwa chakuti ife tilibe mantha. osati chifukwa kuti ifeyo ndi odziwa kwambiri, osati chifukwa kuti ifeyo anzeru ayi, koma if we truly love this country, some people and a brand yof- yotenga ma award ngati awa, yotchedwa Times must rise up for Malawians. and mwamsangamsanga kuti muziwe kuti anthu samangoti tchatcha ndi zopusa zomwe

samakusatila iweyo chifukwa choti ndiweyo or say ndevu that again zamunthu. and ndimafuna mubwereze because it- it's a very important anthu- anthu amaganiza ngati kuti kuti kuti kuti kuti ni- ukhoza kutchaya No, no, paliponse no, no. The Ta- fact- tanena bwino the bwino fact yokuti ndine ndevu zamwayi doesn't mean kuti ndikamayankhula zopepera anthu azindivomereza just because akumadziwa kuti amandivomereza pamene ndimayankhula zakuti kuti umayankhulira wa- zimene timakutuma ife izi zimene kuyankhula zosiyana ndi ife zisi- sitisekerera ayi so chimene timafuna kuchimvesesa sometimes ukakhala kuti mwina anthu mmene munenera mo ya fans zanu zimazakulowa m'mutumu umazaona ngati kuti ukhozano kumangoyankhula even ndi zopepera zomwe anthu azikuvomereza no ayankhula bwino alembi ukhale chilungamo kumene kuli chilungamo Mm. uzikhala ku chilungamo Amalawiso akakuona kuti wabwevuka wachoka ku chilungamo Eh, amadziwa. ukulimbana ndi Eh, chilungamo eh, ichi, eh, ama- amakudziwa. amakudziwa, ama- amakutsika amakutsika, eh.
amakutsika mfumu amakutsika kuti aa

program ya the hot current uh, pano pa kanema wa times e, ndiye ndimakufunsani kuti nkhani zathu zingati lero zitatu okay nkhani yoyamba
wiki imeneyi ayitu apolisi anali bizi anali bizi gwirani gwirani ndiye taona azitsogoleri a boma lakale amene anali nduna um, poyamba ndingoti amumba

mazabwera Ajezera bwino. anyase kabwira Amfuna tukachikazi. aya ndamufuna kwambiri vana kamuzikano akazikazi aya amawawa ndiye ah, ndiye tikufunsana kuti kodi chimene chikuchitika nchani amalawi akufunsa mafunso and we're here just to reflect mafunso amenewo amene amalawi akufunsa komanso tayankhula ndi angapo mwina anthu kumbaliso inayi ku boma kansa ku nkhani ya malamulo kuti kodi zimenezi zikukhala bwanji nkhani yoyamba nkhani yachiwiri nkhani yachiwiri ndiyonena kuti um, tili ndi mtsogoleri wa dziko lino amene anacho- anapita ku south africa yeah, for a private visit ndiye being a leader anthu amayankhula ndiye pali zoyankhula zambirimbiri ndiye timati iyayi poti ena tikapanda kuyiyika topikiyo aona ngati mwaona mwaona sangakambepo koma nkhani ndiyofunikira ndiye tikuti iyayi tiyeni tiyankhulane ngati talandilanso ma feedback chifukwa tili ndi ma update tina timene tamva ndiye tati iyayi amalawi tasinenso asine khutu ma update mwina amene tili nawo komanso nkhani imene ndiyofunikira nanga si head of state anthu amakambabe nkhani yachitatu ndiye nkhani ya magazi magazitu zikumveka kuti ena akuchita kugulisatu magazi omwewa magazi omwewa amene wina amakhala kuti ali ali kuchipatala kuja Akumayiwona imfa ikubwera chonchi nkumati chonde tipaseni magazi. Madokotala akuthamanga thamanga kupeza kuti ena magazi amene aja amene anakhala aulere wina pamene paja mpaka ndithu akupangira geni. Kumamanga nyumba kugula mpakana puloti magazi a munthu. Ndiye tikufuna nkhani imeneyonso ti tiyifufuze bwino bwino ndi kukambirana kuti kodi a Malawi kuti tachita kulowera ta tachita kulowera kumeneko? Nkhani zathu kwambiri ndi zimenezo. Mu muyamba Anditha kuyiyamba Yamba- ndithu yamba- yoyambayo. yambani. Ya, nkhan- Nkhani yoyamba yokhuzana ndi ah, kumangidwa kwa atsogoleri a boma akale. Um, ndiyambe motere. Dziko la Malawi timakambirana ndi anzangawo. Tisanayambe program. This is a country Kodi mumakambirana kwa- guided by laws. mumakambirana kwa awiri ine kulibe Yeah. a nanga si nthawi zonse makambirana ndanzanga mumakambirana kuti

And wina aliyense akaphwanya lamulo kaya ndinu a Brian Banda kaya ndine kaya ndi a Nkhwendamili ngati waphwanya lamulo munthu uja ndikutengedwa ngati pali malamulo very clear amene aphwanyidwa I don't think kunena kuti ife tili pano nkunena kuti iyayi amene waphwanya malamulo musammange ndekuti tikhalanso kuti tikulakwisa We should be governed by laws and povomereza zimene zija tinanena kuti ndekuti wina aliyense amene waphwanya malamulo The course of the law should take the law should take its course kutanthauza kunena kuti malamulowo analembamonso ndondomeko ya chilungamo kapena the justice that is supposed to prevail mu nkhani zosiyanasiyana. So ngati munthu waphwanya lamulo lotere, chilungamo chimayenera chiyendere motere, motere, motere. Mfundo yoyamba. Mfundo yachiwiri, tikudziwa kuti mu nthawi imeneyi palinso ena amene amakhala ndi chidwi ku ndale chofuna kupanga punish anzawo amene mwina nthawi imeneyonso anawagirigisha yeah? ndamanena kuti koma uyu ndikazangolowa mboma ndizathana naye what our hope is or at least personally what my hope is kunena kuti kumanganaku sikukhala kwa kugwisa ntchito mphamvu za boma to unleash kapena kuti kuchita settle ma personal scores kuti inu ndi inu tinayambana basi kugwiritsa ntchito sono mphamvu za boma za misonkho ya Malawi ndikufuna ndithane nanu. We hope kuti sizikhala in that direction. So ife chimene tingapemphe kwa Amalawi nchonena kuti tiyeni tidikire. Anthu awa apita nawo ku khoti. Aka milandu ya- yake tiyimva. A khotiso kumene kuja amafotokoza bwinobwino ndipo amagamula kuti ngati anthuwo ali olakwa kapena si olakwa. So you wait for judgement koma nthawi zina ngati amalawi timathamangira ndikupereka judgement even before the court timati the public court ndiye nthawi zina public court iyo imaoneka ngati ili mphamvu kwambiri kuposanso court imene tinai- tinaikhazikisa mdziko muno so pambali imeneyo ine ndimafuna ndithu ndinene kuti amalawi let's wait for uh, uh, for court kuti timve kuti anena kuti chani chomaliza pankhani imeneyi tipemphe kunena kuti kumbuyoku timaona boma la tonse Kenaka later on more led by mcp amatha nthawi zina kumanga anthu ena a opposition koma milandu yake osapita patali kumati aah kodi milanduyi inali yongofuna kuti basi munthu mungontenthesa kapena munapanga investigate bwinobwino chifukwa kenaka what happens people lose cre- you lose credibility anthu amati awa amangomanga anzawo so we hoping kuti the dpp government anthuwa mukamawamanga muzikhala kunena kuti mwafufuza bwino lo- lomwe and mukamamanga munthu uja azioneka kuti mpakana waka ndime zikaoneka kuti oh yathera uko anthu they will believe you kuti oh arrest of the dpp government simangokhala kungomangamanga ayi amakhala kuti akusatira lamulo komanso they have done their homework ndipo mmatha kuona kuti ndimeyi ukathera apo osati mwina zimene amapanga anzawo zongomanga pano basi angotuluka pa belo nkhani yatha kumati ah

Iyi ikhale langizo kwa amene amakhala maudindo kuti the way you behave nthawi zina mumakhala mukusiya mbiri imene tsiku lina can come to haunt you Yeah.
and pamene tikamatero sikuti tikugamula kuti a- a Mumba ndi olakwisa kapena kuti a- a- a Kabwila ndi olakwisa kapena ndani a- a Chimwendo ayi all we are saying is Ngati zinthu zimene akunena kuti munachita zinali nthawi imene you were in power then that should also serve as a lesson kwa ena amene ali in power kuti zimene ankapanga anzathu zimene tikuwanena awawazi kuti mwina adalakwisa ifenso tisapange zomwezo ndithere pamenepo final omaliza Final ndamene. awa ndamaliza Okay. Eh.
Ah, nkhwenda viwi.
abana pachichewa kandisati pachichewa pachizungu amati there is no right way of doing a wrong thing Ngati chimene ukupanga chili cholakwika sungachipange molondola in whatever circumstances that you may think of. So mmene anenera alembi Malawi ndi dziko limene lili ndi malamulo sikutchire it's not a jungle kuti kaya nyama yayikulu kwambiri ndi yamphamvu ndi imene imadya inzake chani chani no no no tidadziwa kuti tikuyenera tizitetezana nde pali malamulo amene munthu amene waphwanya lamulo amauzidwa. kuti tikukumangani chifukwa chokuti mwaphwanya lamulo. Actually tinanena kuti munthu aliyense amene wamangidwa m'maola 48 Mm. amene ali masiku awiri, masiku awiri aziuzidwa chimene wapalamula kuti mwapalamula chakuti chakuti. Now kubwereranso ku- kuwalisa zimene ananena ah, alembi izizi zitiphunzitsa kuti nthawi imene tili mphamvu zosiyanasiyana pamakhala zinthu zina zimene timapanga chifukwa cha mphamvu zimene zijazi mwina zimatiteteza ndi mphamvu zija zikachoka timazakhala ngati no anthu no atha kubwera however achunga anabwera kunena kuti mwina ku, ku, mu, kumanga mu ulamuliro wakuti kumanga mu ulamuliro wakuti at the end of the day amamanga ndi apolisi and i believe apolisi osamayenera kuti azikhala kuti akutumidwa ndi wina aliyense so apolisi tizikhala nanu ndi chidwi kuti kodi anthu ena amene mumamanga chifukwa chokuti achoka mphamvu zimavuta bwanji nthawi imeneyo kuti amangidwe Ngati mlanduwo anapalamula nthawi imeneyoyo chifukwa kumamva milandu ina ikumawoneka kuti njapazana nkumadabwa kuti what took you so long kuti can you now tell us kuti inudi you are independent? Can you come in the open and say police is independent kapena you still fear some power ukuti anthu ena akakhala ali mphamvu simungawafikire pamapeto? Chonde. Tikamamangana tizikhala kuti tili ndi mlandu umene munthu wapalamula osati chifukwa choti dzulo unanditere nanenso nditere umakhala ngati ubwezerano. Sizizatha mfumu zomasungirana mangawa kuti okay mumandipanga chakuti chakuti nafenso tikazalowa m'boma tizapangana chakuti chakuti tikhala dziko limene tikhala ndi zipsera zosiyanasiyana because tizingopwetekana. Munthu amene wapalamula mlandu, mlandu wake ndi uwu udaphwanya lamulo ili apolisi. asakutumidwe ndi munthu wina aliyense, agwire ntchito yawo mmene amaidziwira. Tisamadabwe kuti kodi anthu amamangidwa pokhapokha chimene achokera m'mphamvu ndi chani. Chimenecho n'chimene chimatipangisa anthu kuti tizikhala ndi nkhawa kuti kodi m'magwiradi ntchito 100 peresenti independent kapena m'makhala ndi mantha chifukwa kumgwira munthu ali pa mphamvu mpamene mutazaprove to anyone else kuti I think simasankha ayi. Wokuba njinga chimodzimodzi wokuba misonkho ya Amalawi azilandira chilango chofanana, malamulo azimuyankhula chimodzimodzi osati waba misonkho ya aMalawi lizimuteteza nanga si pena anthu amene akuwamanga lerowo amakhala ndi apolisitu apolisi aja kungowalanda apolisi aja pano apolisi ena akupita kukamanga si omwe aja ama- amalondera aja kwapita ena kumadzifunsa kuti kodi zimene ndikupanga lero izi ndinakakhala kuti ndine munthu wamba ndikadazipanga ngati ukuziwa kuti ukupanga zinthu zina zake chifukwa choti wakhala pa mpando and palibe akukufusa mafunso ukukuteteza ndi mpandowo chipanda mpandowo bwezi ife ifetu kungoti olo tisamulipire ntchito tu u- u- tisamulipire malipiro tu wa ntchito tilandira kakalata tuchokera tu pa uchiti pa Chirimba apolisi amati tikufunani kuno mubwere koma pali anthu ena timachita kuziwa kupanga zinthu zonyasa koma apolisi sangalankhule so kumangidwa kwa a Vitumbiko Mumba kumangidwa kwa um, a Chimwendo. a- a Richard Chimwendo Banda kumangidwa kwa Jessie Kabwila akhale kuti pali ml- lamulo ili mnaphwanya mla- mlamulo ili mlandu wanu ndi uyu akapita m'makhoti anthu akhala ndi chidwi kuti amve kuti anthu ena aziziwa kuti olo utakhala kuti udali pa chimpando choopsa cha mtundu wanji koma kuphwanya lamulo kumazakhala ndi nthawi yake imene lamulo limazatani limazakupeza koma ngati tikulowesa zinthu zandale then tisiye tikhale dziko loti tisamagwirane pa zifukwa za ndale tizigwira ntchito tizigwira anthu okhawo amene apalamula mlandu ku dziko la Malawi amene apalamula mlandu pa ku, ku malamulo a dziko lino Awachaja kodi milandu mumva chani um, tumamva kuti anthuwa nthawi imene tinkapanga zisankho zija mukumbukira kuti tinali ku Lilongwe tonse kumene kuja anthu ena adakangalika kunali ma press briefings ina Andi- zinachitikira kuja timagona paja yes ina inachitikira Eh, mabwana. andi zina zimene ena amayankhula mwina zinali zonena kuti zitha kubweresa maso- chisokonezo ya kapena mpungwepungwe mdziko um, koma ma, ma final details tiyamva most likely mawa akhala akuwatengera ku khoti koma so far i think what we've heard ndi zimene zonena kuti mawu ena amene amakambidwa amakhala mawu onena kuti they can cause a breach of peace, atha kuonanga a, a, a, mtendere kapena kubweretsa chisokonezo mdziko. I think ndi mmene ndingathe kunenera for now koma mwina anzangawa atha kuonjezera. Ya, zimene ana, ana ma reporter wathu amene wakhala akupanga cover nkhaniyi ananena kuti ah, mi- mlandu wa Vitumbiko ndi osiyana ndi wa Chimwendo. Okay. A Vitumbiko akuwaganizira kuti adalankhula zinthu pa mkumano zimene zili zoti zikhoza kubweretsa Yes, ah, yes. and a- apanga quote even ujeni yawo mutati muone um, chipepala chimene chinalembedwa kuti we got this kumsonkhano omwe ankakamba we got this adalankhulako zinthu zina zimene akhulupira kuti adapalamula nazo mlandu umenewu ndi umene ukufanana ndi wa ah, Jessie Kabwila so achimwendo banda akuwaganizira kuti ankafuna kupweteka munthu Olo kupha munthu something like that mu 2020 attempted murder, attempted murder. Mm. Nde mlandu umene akutani umene akufuna kuwatsegulira koma amene aneneramo zimenezi zimakhala ngati ino zili pa ma charge sheet awo eh, Okay. eventually tiwonano kuti kodi akawuzano because zimenezi zimakhala kuti apolisi zimene akufufuza kenaka amakawuza kuti tikuimbani mlandu wakuti wakuti akavomere kapena as- akakane So, padakali pano pa zimene tikuziwa ndi zimenezozo. Chimene chimavutano chimene anthu amakhala kukambirana kuti kodi ndi za ndale kapena ndi za malamulo. Chifukwa chake nkhani zimabwera pano pa tidzikambirana kuti akuluakulu amene waphwanya lamulo waphwanya lamulo amene Ya, ndi- kuzizi. ndimafunanso ndinene pomwepo kuti kaya kwa amene anali mboma mpaka pa 16 kodi pano pa 16 anayo Yes.
Yeah. ndi amene ali pano tidzichita zinthu mosamala kutsata malamulo Yeah. inu munanena bwino kuti tisamagwiritse ntchito mphamvu chifukwa mphamvu zija zimapita Zobwereka. mphamvu zija ndi zobwereka ndiye tisamagu- whether kaya anali a mcp kaya ndi a dpp amene ali pano tiphunzire kusachita abuse mphamvu chifukwa 5 years imaoneka ngati ndi yaitali Yeah. koma si yaitali Ayankho. and achikhala kuti timaphunzira bwenzi zina timapewa koma somehow we don't seem to learn munayiona mmene inathamangira 2020 kuzafika 2025 yeah Inathamangatu kwambiri Yeah, kwambiri. Imafuna- iyinso njothamanganso Iyinso yeah. njothamanga. iyinso njothamanganso Tizikhala bwino ndi anthu. Komanso tisamagwiritse ntchito ndale, mphamvu za ndale kufuna kuzuza anzathu. onse onse Onse onse.
onse onse Whichever way you want to look Eh. at it. Ngati ukuziwa kuti ndifuna ndithane ndi uyoyo, ah ndithana naye chifukwa choti ndafika kunoko ndizolakwika. Lamulo ndi lamulo. Amene waphwanya lamulo, palibe amene ali pamwamba pa lamulo. That's why Mm. takhala tikuona kuti even apolisi amamangidwa. apolisi amamangidwa eh. kungoonesa kuti ngakhale mumakamanga anzanu Eh, sikuti zoona. inuyo mumakamanga zimene zija chifukwa choti muli ndi mphamvu Eh, za zoona, kuya. eh. mumakamanga anthu chifukwa muli ndi mphamvu la lamulo lamulo lomwelo inuyo mukaliphwanya Liz- limene mumakagwiritsa ntchito pomangira winalo lizakumanganiso inuyo so Zoona. limamanga ndi lamulolo palibepo mulandu wokuti ah, wapanga ndale nde ndikumanga waphwanya lamulo ndikumangidwa Mm. limamanga ndi lamulo Mm. so palibe ali pamwamba pa lamulo palibepo olo mutapanga mutachenjera mutatani ngati zimene mukupangazo mukufuna kuoneka kuti muli pamwamba pa lamulo siku lina lake lizakuululani ndimafunanso ndinene kuti anthu ndaona anthu akukhala excited akakhala pa misonkhano a dpp a mcp amakhala excited pakamwapa usanalankhule chinthu udziganiza kaye onse a dpp a mcp kaya a utm eh, udf kaya pp yes abale athu tonse ti- ti- ti- mabanja ambiri mabanja ambiri adathatu chifukwa cha mawu kuziona kuti panalibe china chai chachikulu koma kuti amayiwo kulalata kul- amayankhula amayi mkapume mukumvetsetsa yes Nkhondo zambiri zimene anthu amamenyana pa dziko lapansi pano ndi, ndi, ndi, ndi mawu kamwa ndi mawu kamwa ndiye tidzisamala olo zolembalemba pa facebook zolembalemba usanalembe usanalembe kulingalira kaye kuti kuti kuti izizi chaka chamawa zidzaoneka bwanji fayena kumadilita

isanayambe kuyenda izi zikhala Zoona. zalumikizana izizi ndi ndi ubongowo ine ndimati mpemphe pamenepo yes pakakhala kuti pas- pas- kusalumikizidwa apa nazi zimazaphula ngozi mawa mavuto ambiri amene a- ali pa dziko lapansi pano in malawi and around the world Kamwa. ndi pakamwato basi Yeah, pali makamwa ena ndi akuluakulu big Eh, mouth Ndiye usanalankhule, usanalankhule, o, kumuza, olo ku, ayi, kukuitanani achunga kuti mukupita, mukupita pa msonkhanopo. Kodi ntakayankhula chonchi zi, zi, zingamveke bwanji? You don't lose anything. Hey!
Koma ayi ndithu. Koma bwebwe, bwebwe, bwebwe, bwebwe, ayi tisatero we. Ndi- ndipo muli pomwepo Ehe, manda ehe. ine ndimaona ngati kuti ah, anzathu osogola pa nkhani zimenezi chifukwa amadziwa kuopsa kwa pa podium amakhala ndi tima notes kuti akamayankhula azikhala kuti they are guided ndi zimene anakonzekera kuti ndikayankhula izi koma ndimaona ngati kuti kunoko anthu amafuna kuonesa kuti ndi dolo oziwa kuyankhula nde umangopezeka kuti wayankhula zimene suma- sumayenera kuti utani suli uyankhule komanso nthawi zina muzipanizi mmakhala wina amene amanena kuti ine ndikainena kufuna kuonesa dolo Eh. Ah, ine ndikainena Ati- ati ndingalule, ndingalule. Eh, ine ndikangalula Ndikachaya. ine ndikangalula Wakachaya? Eh, ndikachaya nde zimenezozo zikugwirizana ndi mawu amene mukunena Eh, so Kuti ndi- be careful.
ndi- ndimangofuna ndipezerepo mwayi and we are not sitikuloza chala Ayi. tikunena kuti mbali zonse Yes. ukakwera pa nsanja Osa Ka- osakomedwa ndi nthungululu. Osa- osakomedwa ndi nthungululu Kwa nthungulu azimayinso ajanso amata- Ngaba iyi amakuimbira nyimbo Zoraro. masuku ali kwakhala nyimbo kekeke Kekeke. chipani mwachiona Eh. nyimbo zikuphulika mu Tsukani kamwa kumene kwa tsukani kamwa. Iwe nde kuipasa moto. pakakhala pa social media Yeah. ndiye tidakhazikika

a police athu aja apange Eh. jack up because we don't have a digital department digital unit Yeah.
so wa police wina ake amaziwa kufufuza zoba za mbuzi zikumuvuta kuti afufuze bwanji za uh, chipongwe chikuchitika tikuyenera kukhala ndi ma uh, digital unit ma segment kuti anthu azigwidwa amene akupanga zolakwika pa social media ndipo uta- ukaona Lamulo lilipo kale. ukaona pa facebook wina wake wakulemba kuti tingoyerekeza kuti akuti iwe hule iwe Kansumireni upite upite ku police ukasume ndi mulandu ndi mulandu umenewo yes tiphunzire tiphunzire kuchita control zolemba mm. pakamwa pati tisadalankhule yeah. mm. ine mmati ndipezere mwayi pa program imeneyi mm. kuti zina zimene olo milandu imene ikuchita ndizolankhulatu mm. anthu adatha mawu mm. yeah. tisamatero iyayi kuwafunsa a Chunga ndikukalankhula izi kuti zikumveka bwanji akuuzani kuti a mfumu abaya Samalani. icho chosani Eh, icho. zona.
Andi- andi akamakuza chocho anzako uzimvaso Yeah. chifukwa pali ena ali kumatha kuwauza kumusamba sanganditere sanganditere sitingamakamenyana naye pa podium alipo malo amene timatha kupita mu khoti muja umatha ukanena nkhawa zako zonse nthawi imene janga amamvesesa koma zimene timayankhula zina mkhutu tikaziyankhule banja

Wina amakamanga mzake nayeso amamangidwa. Pali a police anali a police ndithu panopa ali kuchichiri ali mndende the same sentence ina ndimaiwerenga zulo lomwelo ndati aa kodi awa paja ali ali kundende so anthu akugwira ndithu and powamangapo sanaone kuti ndi wa police anaona lamulo. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi a Ceres Enterprise.